Bi ye tɛnɛndon ye fevriye kalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabaranin filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna Mali finitigiw ka eh, sanfɛ kɛlɛcɛw ayiwa n'o ye forces armées eh, maliennes ye ko u ye awa a bɛ se banbaanci maa bi duuru eh, ɲɔgɔnna ma Segu eh, dafɛdugu la awa k'u sera ka eh, maa bi duuru ɲɔgɔnna de bɔnɛ ni la mali finitigiw ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kɛlɛcɛw olu de ka wulikajɔ kɛra nin ye awa segu n'a laminiw na halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye o hukumu kelen kɔnɔna la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko min ye sibiri tɛmɛnen ye fevriye kalo tile wolonfila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ tan wagatiw la ko maa dɔ bɛ yen nɔ maa min ni awa siganamaa don ale kɔni tɛgɛ tara an ka finitigiw fɛ n'o ye forces armées maliennes ye waati min na a tun bɛ ka bɔ sikaso dugu kɔnɔna na k'i kunda kɔdiwari ale jamana kan dɔnkilidala min n'a tɔgɔ ye ko jibi darame ale bɛ maa tan ni fila cɛ la maa minnu bɛ yen ni ayiwa olu tɛgɛ tara awa waleya la waleya min na a jirala k'a fɔ cɛ ni musoya walima k'i to musoya la k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye walima k'i to cɛya la k'i yɛrɛ kɛ muso ye awa kunnafoniya minnu sɔrɔla olu y'a yira k'a fɔ ko ninnu maa damadɔ kɔni minɛna a bɛ se maa tan ni fila ma jibi darame yɛrɛ b'u cɛla awa k'u bila bɛrɛ la n'o ye kaso ye kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na Kunnafoni sira min n'o ye e, sɛnɛwɛbu ye a na kɛ ale de ye nin kunnafoni ninnu lase nin ye bataki sɛbɛn ye min bɔra eh, ayiwa commandant de zone numéro 3 ale yɔrɔ min cira fevriye kalo tile saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na wa bataki sɛbɛn in kɔnɔna na ayiwa eh, cikan de b'a kɔnɔ min ɲɛsinnen bɛ awa du o du bɛ yen nɔ k'o bɛ eh, kan kɔnɔnaw na awa kan minnu bɛ yen nɔ ni ayiwa duw b'u kɔnɔ ni a jirala k'a fɔ ko gilasibɔ mansin bɛ minnu bolo walima firigo kɔnzelatɛri min bɛ se saba ɲɔgɔnna ma awa k'u ka a bɛɛ lajɛlen labɔ yanni ayiwa fevriye kalo in tile mugan cɛ kan kɔnɔna na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ natɔ in na ayiwa lɛtiri in kɔni cira duw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu ka duw bɛ kan kɔnɔna ninnu na k'a fɔ u ka bɔ ni firigow ye ani kɔnjelatɛri minnu b'u bolo n'u b'a don kuran na n'a bɛ kɛ sababu ye ka kuran jeni kosɛbɛ awa k'u ka bɔ n'u ye walasa awa kuran sɔrɔta bɛɛ bɛ se ka a sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale bɛ an ka sariya kow kunna n'o ye Mamudu Kasonge ye eh, sibiri tɛmɛnen fevriye kalo tile wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na ayiwa eh, min ye an ka eh, sanfɛ kalanso min bɛ yen nɔ n'o bɛ eh, Badalabugu ale eh, kulu sanfɛ a jirala k'a fɔ eh, ɲɔgɔndan dɔ bɛ sen na yen nɔ minisiri kɔni yera a ko baaraw koromokarili kɛnɛ kan ayiwa a jirala k'a fɔ ko min ye nin ɲɔgɔndan in ye a bɛ tali kɛ an ka finitigiw minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kaso kɔlɔsi o maa kɛmɛ fila ɲɔgɔn olu de ye nin ɲɔgɔndan in kɛ awa min ye minisiri ye n'o ye mamudu kasonge ye ale kɔni b'o baaraw koromokariw kɛnɛ kan badalabugu ale kulu sanfɛla la min ye sibiri tɛmɛnen ye fevriye kalo tile wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniw ye kɔdivarikaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko min ye ayesi jamana saba ka eh, bolodiɲɔgɔnma eh, kulu ye n'o bɛ eh, tali kɛ mali niger ani burkina faso olu ka kunnafonidi sira min bɛ yen nɔ ni u y'o sigi sen kan n'o ye ayesi televisiyɔn ye ko kɔdi var jamana eh, marabaaw kɔni ye dan sigi o bɔli la u ka eh, shɛniw kan n'o ye canal plus ye sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ olu ka eh, gendarmerie maaw n'o ye u ka finitigilakaw ye olu ye maa tan ni fila bɔɲɔgɔnko minɛ sabu ka d'a kan k'u bɛ ka a dabɔ a kama ka sidabana bila eh, maaw la o hukumu kɔnɔna na sɛnɛgali gendarmerie maaw ye eh, maa tan ni fila jalaki k'u bɛ ka binkanni wale ta ani ka sidabana bila maaw la ni kafoɲɔgɔnya sira ye ka sɔrɔ u m'u yɛrɛ tanga ni o de bɛ dankari kɛ bunahadamadenw ka diɲɛnatigɛw la ni k'u bila danze la nin ye sɛbɛn ye min bɔra sɛnɛgali zandarimeri maaw yɔrɔ la ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni setelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la